ọtụtụ emume sachapụ okenye ya kwuru okenye ya dị iche iche sa nkwado nke gị wee si osebụrụwa kwe n'ọjị taa osebụrụwa kwe n'ọjị taa osebụrụwa kwe n'ọjị taa kụkwasị ụmụ ya ume ndị gị niile doro aka gị bụ nna wee kpọkuo ndị ichie ndị chiri echi ndị zere eze ife na-emere ụlọ ihe unu na-emekwere n'ibe asị unu bịakwanụ were ọjị na-ekwere mgbakọba ka a gbakọbalị be ogbu unu na ekwenụ nwatakịrị sakwara na mmụọ na ọ ya ezekwe n'eze ka anya nka na ọ ya ha agọ na ọ ya ha enu asị amụta nwa nwa mụta ibie onye mụta zụsia nwee na-enye nka na ọ nwa wụ nwa na ọ wụrụ ụmụ ụmụ nwa nwetara ihe oriri ụmụ nwere ọkwụrụ na ọkwa na-elu elu jụrụ ọhịa tara alụ na ekwenụ ụmụazị ka eti ife uche na akwa ka eme ife ka nwa jiri emeli ife ka ụmụ ee asị na-ekwere ụmụazị ka aka bakwa ndị bụ ibe ka akụta ihe akụ akụ abụ ibe emu emu abịa ee ụmụazị a na-eje eje na-abata abata ekwe na akwụkwọ ka a na-amụ amụ onye ka amụta ezigbo ife ee onye na-azụ ahịa ya azụwa igbudu igbudu ya azụwu ya onye ọrụ oyibo ya enwe mbuli n'ọkwa mbuli n'ọkwa onye ọrụ aka ọrụ ya na-agazikwa eluigwe ndị dọkịta ndị na-azọ ndụ onye zọkwara ya zọta ndị lọya onye ọbụla ya ekpezikwara ihe o ndị na-anya moto ndị ụgbọ mmiri ndị ụgbọelu ndị motosaịkụl ndị baskụl ndị ji ụkwụ ndị ji ọka ajọ mmụọ ajọ mmadụ ọ bụrụ gakwana ha n'ụsọ na ije niile ya awa awala ewele na a sị na onye nọ ọfịa agụ ihe dugbo onye ọzọ ọrụ otile ti ka o wepụrụ ewepụ ọgba ma ya ewere ewere anyị kwesa onye kwesa be mmadụ ya soro ebe a bie anyị agbara chekata nke anyị n'ubi anyị agbara ajakata nke a chụrụ n'ọfịa na-ekwe ndị na-agwọ ọrụ isi agwagharị aja isi aka isi na aka aja ebefe n'ọnụ na ọnụ anyị eri anyị nsọ ọnụ anyị eri anyị aja anyị apịrị ụkwụ aka adụrụ anyị ala ịnọ ọmụmụ egbu nke ụmụ adụnarịa nkọ anakụrụ nwa ọji ya erokwe ihe n'ike anyị na ọchụ ihe ukwu mere mara gbakwuru enyi n'ọfịa anya anya ya akwụkwọ nche anyị kata na anyị ji enyi ọ si enyi m ibe mmata onye enyi mere ibe m alụgoloche wụ ọba nagolochikwe na ọtọrọ ọgwụ asị anụ mere ihe ọmacha ọdụ nke anyị metere ebere mmadụ nke mmadụ metere anyị ebe anyị na anyị nọrọ ọchụ nwa ọkụkụ nwe ada nwa ọkụkụ nwe nwe nwe ọsọ asị ndụ mmiri wụ ndụ azụ ndụ oru na igbo asị mmiri atakwana ma azụ anwụna anya na-egwurọkwa na azụ na mmiri anyị gwukwe na azụ na mmiri ọ wụrụ ihe ofe oluba agarasị na anya ya ekwena ọkụ na-agba ọzara hafụ ije ọgaranya nne ya ee ka unu ekwena anyị chekwa akwa anyị n'ụzọ abụghị ụzọ na anyị akwana ntị ntị ka anyị na-eti na asị na ibu nyịbe ala ọ waa mbuze ee na ntị ntị ka anyị eti na anyị akwana ewepụ ewepụ ife onye bu n'obu nwoke bu n'obu bụ ezigbo ife ka ọ gazie rie n'okwu n'okwu sheri takwa n'ọjị gad takwa n'ọjị jekọb takwa n'ọjị aịzik takwa n'ọjị ebrahim takwa n'ọjị israel bịakwanụ were ọjị taa shiriri likwa na iwekwere n'ọjị taa likeri ta ọjị ogbo eji ta ọjị onye ọra takwa n'ọjị jiri nwoke na ogbu odo